Akuluakulu dzulo kunali zinthu zofunikira kwambiri mu dziko muno ku BICC. Anduna oyang'anira zachuma kuno ku Malawi akutitu kunali meeting kumeneko ndi anthu amene ndi madolo makamaka kumbali ya zachumazi amagwirakonso magawo osiyanasiyana kukambirana kunena kuti tingapange bwanji kuti no tibwezeretse zachuma zathu mu dziko muno. Osangosiyira munthu mmodzi koma tiye tiombane mitu pano. Ndipotu kumeneko akuti kunalino nde kuti kukhazikitsa njira yanyuwani, plan yanyuwani imene yakonzedwa kutino ithandiziretu nde kuti kukonza zachuma zimenezi. Plan imeneyitu akuyitcha kunena kutino National Economic Recovery Plan. NERP, National Economic Recovery Plan, Ndipotu plan imeneyi ndiyonena kuti akuti mmalo monoti tizidikira zonotino IMF ibwere kapena World Bank ibwere idzatithandizire kutino tikonze zachuma zathu akuti iyayi, mavuto ndathu tikonza tokha nde tipange zonena kuti mkati muno tipange kachani ka plan kotino kodi tingakonze bwanji zachumazi ndiyeno tisonkhane pamodzi ife akuboma, a wa mabizinesi, a wa makampani, awo akanda m'mabanki, awonda, wina aliyense tibwere pamodzi, ana amene ali ku sukulu, kaya ndi ku Poly, kaya ndi kuti kuti, amene ali nkuthekera kuti amapanga zimenezi, abweretsenso nzeru zawo pati pa ground apapa tizakambirane pa tebulo apa. Zikaikidwa pa tebulo tione tingayendeno motani? nde kumene kujaku iyayi anthu akambiranakambirana komano chomwe chinachitika chinachonotino uh, joseph mwanamveka anamenya nde kutinotu speech yawo ngati nduna yoyang'anira zachuma ndipo mu speech imeneyi munali zinthu zambiri koma mavuto ake zinthu amaziika mu chizungu and ndi- ndi- ndi zimandibowa honestly zimandinyansa kwambiri fo chonotino zimenezi zizikhala muchichewa kutino anthu azitha kumamva ndithu Yah si zonse mungazitanthauzire koma zimayenera kukhala mchichewa nchifukwa chake nafeo tabwera kuti tizakambe zimene zinali mu speech imeneyo zofunikira ndiyetu kwambiri amanena kunena kuti no choti tidziwe apa ifeo ndi zoti tidutsa mu nyengo zokhoma osati masewera ee mu ulamuliro uwu ndithu mu plan imeneyiyi timvanso kuning'ina ndithu kuti zinthu mwina mwake zikhale ngati chani zikhaleko bwino ndiyeno Kuning'ina konseko tikuyenera kudziwa nkono kungofuna kuti zinthu zikhale bwino. I hope kunena kutino si nkhani yophulitsa zithupsa ijanso tu eti? Nde akunena kuti chabwino mmene zilili apa ndi zoti aah sakudziwa zoti kodino mitengo ya katundu izatsika liti chifukwa chonena kutino plan iyi ndekuti pokhapokha ikatheka nde sakudziwa zoti ndi litino limene mitengo ya katundu ingadzatsike mwina kumangopanga estimate mwina mwina zaka 4 zingatengebe zaka 4 kuti mwina mwake tikhale ngati tapepukidwapo eti? zaka 4 nde ulendo unakalipo ndithu koma kuti sakuziwa nthawi yake yeniyeni imene katundu azatsike mtengo chabwino nde apatu nkhani zimene zinalipo zikuluzikulu kwambiri zinali zonena kuti ifeyotu ngati aboma tikupanga izizi chifukwa chonena kuti no number 1 tili ndi chingongole chachikulu kwambiri kumva kuning'ina kumene mutamve kuning'inako nchifukwa chonena kuti no malawi ili ndi chingongole chachikulu kwambiri chonena kuti ibweze kunja ndalama zokwana 22.4 trillion mm zoti tikuyenera tibweze nde kuti nde kuti sikutani sikugwira pamenepo nde tikaonano ndalamayi tikati tizibweza nde kuyang'ana zoti timange mange misewu timange chani sikugwira yayi fo tikuyenera tibweze ndithu ngongole imeneyi Number 2, ndekuti no tili ndekuti ndi anthu ochuluka kwambiri amene amagwira ntchito m'boma ndipo tikuyenera tiziwalipira. Ndalama yakenso imakhala iti yomweyo. Ndalama zonse zimene zimatoleredwa ndekuti no kuchoka ku misonkho, akuti 90% ya ndalama zonse zimene zimatoleredwa kuchoka ku misonkho, 90% ndi imene imakhala ndekuti ikulipira anthu ogwira ntchito m'boma. Imagine, that's very serious eti. 90% ya ndalama zimene timatani Ngati tatolera ndalama zokwana kaya tingoyerekeza 100 biliyoni, 90 biliyoni ndiye kuti imakhala ikulipira anthu ogwira ntchito m'boma. Chabwino kuchoka pamenepo komanso ayi, si onse ogwira ntchito m'boma okhawo, we're talking about ma kaya pension ngakhalenso ndiye kuti mwina mwake kaya ndi ma interest kuchoka kuchani, ku zingongole is it? Kuchoka pamenepo ndi zonena kuti dziko linonso ndiloti tikukumana ndi zokhoma zina ndi zina monga ngati mafuta oyendetsera galimoto tikufunika tikagule mafuta oyendetsera galimoto pafuna ndalama zonsezo ndiye kuti kaya kukwera mtengo kwa katundu zokhazokha zikufunika ndalama ndiye kuti ngozi zogwa mwazizizi zikufunikiranso chani ndrama, magetsiso ofookaso ndi zonsezi zimavuto zonsezi mukaziphatikiza nde nchifukwa yake no boma likuyenera likunena kuti no tidusa muzokhoma kuti akonze zinthu zonsezi chifukwa pali zambiri zomwe no zikuyambisa chabwino nde akunena kuti no dongosolo limene atapange iwowo ngati strategy yawo eti ndi lonena kuti apanga zonena kuti no misonkho ikhalebe yokwera yoku- yokwera mwamba choncho okay value added tax ija misonkho imene timapereka mu katundu ikhalabe yokwera sipaja inakwezedwa kaya inakwezedwa kuchoka kaya ndi pa kaya ndi pa 14 kufika pa 16 kaya ndi pa 15 kufika pa 16 percent chani aona kuti no ikhalabe yokwera misonkho imene ija sayitsitse fo anthu ena akhala akukuwa kuti iyayi tsitsani misonkhoyo muvulaza amalawi tsitsani akuti iyayi sitikutsitsa iyayi Chifukwa tikatsitsa nde ndalamaso ichepa, tikufunikira ndalama zochuluka kuti zina ndi zina zizikhala zikumatani, zikumalongosoka nde sitikutsitsa mitengo, mit a misonkho ikhalabe nde kuti inakalibe a yokwera choncho nde tiyembekezere zimenezo zikuchitika ndithu of course tiku tikuva kale ndithu tiku tikumakagulabe katunduyo ndi misonkho yomweyo yokwerayo. Kuchoka pamenepo akuti aboma ndondomeko inanso imene akukonza apa ndi yonena kuti no achepetsa nde kuti no zowonongaononga ndalama hmm kumangotenga basi nde kuti ndalama basi iyayi pali ulendo wawa tiyeni kut lankon anthu apite kumeneko ma allowance chani hee Ayi icheni ije parliamentary committee ikuyenera ikakumane ndi kuti ku parliament ayi basi taisintha ikachitikire kusalima eyi nkhani zo not blind but analembedwa ntchito mosatsata malamulo tiyeni mpaka kusalima ma allowance ati zichepetsedwa zimenezo kaya we don't know if they are serious about this akunenatu choncho kuti mwina mwake zitithandizire komanso akuti ma subsidies Eh, kumatenga ndithu ndalama kumayikhuthula kuti okay pa, pa, pa mafuta apo mwi- m- wina aliyense muzimulipirirapo ndalama yokwana kaya ndi, ndi, ndi, ndi, ndi 5000 kwacha akunena kuti yayi zimene zikhala zatha mwinanso mafertilizer otsika mtengo aja mesa ndi a subsidy sitikudziwa ngati ak- ngati adzapeze kutsogolo kuno omwe zikhozapeze kuzora khasulakhasula nzoyena akunena ati apa faka kuti timva kuning'ina sitikuziwa ine ndikungopereka mmene zilili apeno from there akukamba zonena kuti no akufunanso pano akankhe nde kuti madera amene akufunikira akankhidwe amene angathandize kutino tizipanga ndalama kunoko ku malawi madera ngati achani azaulimi nde kuti ku ulimi akhuthulako ndalama kuti mwina mwake zinthu zipite patsogolo tikamalima nde kuti mwina tingambomatulutsanso zinthu kunja zinthu zimenezozo zikhala nde kutino akuikapo chidwi kumeneko Kuchoka pamenepo akhuthulanso nde kuti chidwi chawo ku tourism, ntchito zokopa alendo, fa alendo adzawabweretsa nde kuti ka forex, I don't know. Akabwera alendowo kuzaona misewu yake yokumbikakumbika ngati bawoyi, ah, inu tapangani za misewunso mwina. Anyways, guys from there akuti abweranso nde kuti no kumbali za zokumbakumba izi za migodi, kukumba basi golide, kukumba rutile, ku Kasiya kuja migodi yonse ija, Kayelekera, uranium, Basi nde kuti zizipita kukagulisidwa kunja zimenezi zakuti mwina mwake zithandizile ndiye kuti tu dziko lino la Malawi kupanga ndalama za kunja zinthu nkumayendako bwino. Akuti ayikanso chidwi ku nkhani yokhudzana ndi ma digital services sitikudziwa kuti kapena mwina mwake afuna ayambe kaya kuti Facebook iyambe kulipila anthu kuno ku Malawi kaya ndi kaya ndi YouTube iziti iziti izitiponyelako ka mtonyo mmaziwa timaononga ma bundle chani azitiponyako ka mtonyo nde iwo iwo azitenga forex ife tizitengapo nde kuti chani makwachawo anyways ndikungokambatu zimene akunena apa eti digital services komanso ndekutino akhala akutulutsa zikatundu wochuluka akunena choncho akufuna ayike chidwi chawo kuti tikhale ndi zinthu zoti tizitulutsa kunja tidzipanga kuno ku malawi nkumazitulutsa kunja kaya majuwisi kaya ndi chani koma kuti tikhale tiyike chidwi chathu kuti kumene kukhala ndi tima industry tinatake timafactory tinatake kumapanga zinthu ndikumatulutsa kunja kumakagulitsa kunja so nkhanitu ndimeneyi of course si onse amene ndikuti akusangalala nazo zimenezi poti timva kuning'ina kutero magulu ena akunena kuti yayi eh? isizi ndi zotivulaza Amalawi tatsitsirani mitengo ya ije mdzim- dzimisonkho mutsitse chimene inu muyike chidwi chanu muyike chidwi chanu pongothana ndi katangale basi pa katangale ndi amene amaonongetsa ndalama nde mukathana ndi katangale ndalama zizilowa moyenereramo mwina zinthu zingamayende Aaa whatever it is koma nkhanitu ndi imeneyo ma guys, I thought kunena kuti tikambiraneko nkhani imeneyi. Chimene ndikufuna kunena apapa pa nkhani zonse zimene ayankhula a Joseph Mwanamvekha, I think ndi zinthu za bho kwambiri kuona zonena kuti no tikutha kuona kuti no tiyeni tiyang'aneni ana amene ali ku school, ali ndi kuthekera, amene ali ku, ku, ku ma college uku, ku ma university uku, akhoza kukhala ndi nzeru kuti angathandize. Tiyeni tione amene amapanga business, iwo amadziwa mmene imayendera business. Kuti tiyang'ane amene ali mma ma kampani, nanga a ma banki? Tiyeni tonse tikhale pamodzi, inu tingapange bwanji kuti tikonze dzi, tikuyenera ndithu kuti ti, tipange zoti dziko lathuli, tilikonze. Dzikoli ndi lathu, palibe amene angalikonze. Ka spirit kamene koko, eh? Kachitidwe kamene koko ndi kabwino kwambiri koti tikhale pansi ndi kumalingalira zoti tipange zinthu motero, tipange pamodzi, tiwombane mitu kuti tikonze dzikoli, tikonze za chumazi mwina zingatithandize. Ayi komano ma guys, ah, mwina ndingonenanso apa, akuti tikonzekere. Sizoti nde kuti no this will be a soft ride iyayi this will be a hard a rough ride eh? ukhala ndiye kuti ukhala ulendo wopweteka kwambiri so let, let us be ready tikonzekere ndithudi tu nkhani ndi imeneyo i just hope inu magaye akuboma Isakhale yophulitsa zithupsa ija iyayi, kuti after kuphulitsa zithupsa kenako zizakhalebe zili chimodzimodzi iyayi. Tikufunabe zonena kuti kusinthako kuzitani, kuzioneka. Eeh, osangonena kuti timva kuning'ina timva kuning'ina koma nde kuti no wosamaonekanso kusintha kwina kulikonse. Tikufuna kusintha kutani, kuzioneka. Sinanga mukufuna mufuna ife timve kuning'ina? So, good and fine koma tikufuna kusinthako kuzioneka ndithu pamene tikumva kuning'ina. Osati kuning'ina kwathuko kungo we don't want to feel the pain and our the, that pain just to go in vain no we want to see that pain as a sacrifice that will give birth to something good ndekuti no nsembe zimene titaperekezo kupweteka komwe titamveko ululu umenewo kuthandizire kuti mwina make dziko lathuli lisinthe zinthu ziyende bwino mawa akutitu